aha ndị be anyị ee ana m ekene ụnụ ihe na-akụ kịta wụ 24 minutes to 7 na mgbede tata wụ 28th of uh, December 2023 ee this voice note m na-eme ee maka ide ya ede Mana enwere m ike ide ya ede o hibe nne. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị agụ ihe hiri nne. Ee, biko this voice note m na-eme dị nnukwu mkpa. Mkpa ọ dị bụ i nweghị efe ige ya ntị kịta a. Ee, i wepụta time mgbe i ji ege ya. Ihe dị na ya dị nnukwu mkpa. O metụtara ihe na-eme kịta. And ihe m ji sị ka m kwuo ya bụ ka onye ọwụna mara amara nekwa ebe a na-eje maka ọ na-awụ ụdị ihe a dafụta onye akọrọ jee enu onye akọrọ jee ana onye akọrọ huna onye amaghị ihe a na-akọ agaghị amazi onye ya ga-ege ntị na onye ya ejeghị ege ntị o gechagodo o jeghị aghọta ihe a na-ekwu nke na m na-ekwu ihe dị adị, akụkọ dị adị, akụkọ nwere ihe osiarị, akụkọ ọ ja-awụ ị jụkwa onye ma ihe, ọ sị gị yes na ihe a na-ekwu wụ eziokwu. Achọrọ m ịkọwa ụzọ ihe na-atọ ka unu wee mara ihe kpatara o jiri ruo na mgbe nke anyị ihe azọghị na nna nna anyị ha for the past four hundred years na amaba atụ. O luo na mgbe nke anyị kịta a na-azọ isi nze Agbiligba azọ, isi nze Nanka. Ụfọdụ na-awụ ị chọọ ịgwa ha okwu ha ọ sị ha na okwu ndị nze na ọ wụ okwu ndị nze. Ọ bụghị okwu ndị nze. Ọ okwu ndị onye ọwụna bụ onye Agbiligba, onye ọwụna bụ onye Ụmụ Ezekeri, onye ọwụna bụ onye Nanka, o metụtara gị in one way or the other. And ihe i ji ege ntị wụ sị ị sị kedụ ebe o siri metụta gị. O metụtara gị, metụta ndị nnyaa, jee metụta ndị echi. Na Agbiligba wụ isi taata awụghụ ndị ọcha mere Agbiligba isi. ọ bụghị ife nya Agbịrịgba eji ha wụketa isi Enugu Nanka awụrụ ma ọ bụ ifite awụrụ one obodo dụ ka mmadụ dụ n'ala Igbo one ahụ bụ onye ọbụla si amụ nwa nwee diọkpara nwee osoje diọkpara nwee ada one ahụ ka obodo na-adị Ị bịa n'obodo ọwụna nọ n'ala Igbo, a na-asị kedụ ndị wụ isi n'obodo a, a ma kpọọ ha afa. Ihe ị ga-ajụ, kedụ ife agbịrịgba ji wụrụ isi na Nanka? Ife agbịrịgba ji wee wụrụ isi na Nanka bụ ife gbasara isi Nze na Ọzọ. Nze na Ọzọ bụ fanwa bụ ndị na-achị Obodo ọwụna dị iche iche tufu ndị ọcha were bịa. Nke ahụ a na-emezi President General, Igwe, Chairman Village, ife ahụ bụ ife so ndị ọcha were bịa, ife so ndị politics were bịa. Mgbe ndị ọcha abịabeghị, omenala anyị bụ ọ ndị nze, ndị nze na mkpọkpọ dị iche iche. one esi nwega village ọ fanwa wụ ndị na-achị obodo fanwa wụ ndị ma one obodo chiri bido fanwa ka ọ ji awụ ife m- ife dị mkpa eje jụtaba ma omenala ma ife gbaisara ya onye ịmara one na ha esi achị obodo ma ife gbaisakwuru one esi eh, akpọkuru akpọku chineke one esi be eje ụka ọ ndị nze na-ekpokọta ife ahụ niile so a bịa na Nanka ife agbịrịgba ji wụrụ isi onye vutere onye eji asụ founder of nze na ọzọ indirectly founder of Nanka bụ adama ọnda na ụmụ ezekeri ka o si na agbịrịgba ka o si ọ ya nwa ka agbịrịgba ji azọ isi ọ ya nwa ka agbịrịgba ji wụrụ isi bụrụ isi mba unu na-ede Enugu Nanka na-eso anyị. Ifite na-eso. Amakọ Ụmụdala Ụbahụ na Eti. One gboo si dobe ya. Emegharịbebeghị ya. Ọ bụ mba a nọkata asị na Agbịrịgba awụkata n'isi ka ifite wụgharịa ma ọ bụ Enugu Nanka. So a bịa n'Agbịrịgba, isi nze niile a na-echi ka bụ odo lukwe tata. ba n'aka ndị ụmụ Ezekeri ka ọ dụ. Anyị emeghị ihe mvụta. Ụmụ Ezekeri emeghị ihe mvụta. Ọ ne nna ha si dobere ya. Ọ ife ha ṅomi, ọ inheritance from their forefathers and forefathers. Echi- Echiene nke agụtagoro ọnụ, echiene isi nze iri na isii. Ba niile si n'ụmụ Ezekeri. Nke a ụnụ nụbajiri anụwa o sebe okwu bụ mgbe ndị ọgbara ọhụụ kịta jiri pụta iti ọgbaghara na ya. O nwere ọgbaghara a chọrọ iti na ya and ọ yanwa ka m ji sị ka m kọwaara ụnụ, m kọwaara ndị be anyị maka ndị a na-agwa na ha esoghị n'ụmụ Ezekeri. ma ndị a na-agwa ha na ọ ndị okwu na ụka ma ndị a na-asị ha na emere orikọ ma ndị a na-asị ha na ọ dị rotational na ọ va ọ vanwa na a- ọ vanwa na-echi ya since na vaje ndị a ji echi ha echi bụ ife ahụ ụnụ na-aṅụ mmanya na-akwa amụ na ya ụnụ amaghị na nna ụnụ ka ụnụ na-elewu ụnụ amaghị ife nna ha dobere ka ị na-elewu ka ị na-aṅụhụ na mmanya na-atahụ ya n'anụ na-atahụ ya n'azụ were na-alụzi ndị ị na-alụ aka aka sị ha na ndị a na-achọ okwu ndị a achọghị udo na ọ ụnụ nwa chọrọ udo na achọrọ m ịgwa ụnụ abịa na Agbiligba O nwere nnukwu obu dụ na Agbiligba. Nnukwu obu dụ na Agbiligba bụ be Ezekwudo ka ọ dụ. Ị bịa n'Enugwu Nanka, e nwekwara nnukwu obu dụ ebe ahụ. Ebe ọ dụ wụ na Eze Okweyi Eze Ọfọ. A ga-ewezi ya na ọ be Ọfọmata. A bịa n'Ifite, e nwekwara nnukwu obu dụ ebe ahụ. Obu be Eze Emena mbụ ụmụ ọ, Eze Agbanarị side be Eze Ụgwaha ọ nnukwu obu dụ na Nanka ọ wụrụ mgbe gboo dụ o nweghị ife eji eke na Nanka obu a naatọ agaghị adị involve fanwa na-echi warrant chief mgbe ndị ọcha bịara mgbe ndị ọcha bịara ọ obu a obu a naatọ N'aka fa ka e si nwetege warrant chief, ya bụ chief ndị ọcha nyere order fa chịba obodo dị iche iche. Ọ n'obu a na-atọ ka e nwetege warrant chief dị ka anyị si mara. Now, ndị ọgbara ọhụụ anyị nwere kịta feelie na fa akpatana ego, na fa enweene federal power. na ihe ahụ nna anyị ha dowere na ha ga-etirisi ya ọ ihe eji azọ isi nze azọ ọ ihe eji ihe mavuru ya n'ike one ndị wụ ụmụ ezekeri ndị wụ ụmụ ezekeri bụ mana before ya akọwa m ya Nanka nwere 23 administrative wards ward Nanka kere mgbe gboo ọ dụkwu na constitution anyị

Abịa na Agbiligba, ụmụ Ezekeri, ndị a na-akpọ ụmụ Ezekeri ka bụ ụdụ. Fanwa nwere three wards. Ward ndị ahụ wụ ụmụ eze oke. Ụmụ eze oke wụ ward 1 na Nanka. Ekewefa ife na ward, ụmụ eze oke ka a ga-evu ụzọ kpọ. Ekewe na Agbiligba, ụmụ eze oke ka a ga-evu ụzọ kpọ. akpọchaa fa akpọ abasịrị 1 ụmụ eze oke na-eme mitin be ezekwudo ụmụnna na-anọ nọ na ụmụ eze oke ụmụnna ahụ bụ ụmụ eze ka nna ha ụmụ isi ụmụ eze ha agba na ụmụ ụka be ezekwudo ka ha na-eme mitin ọ fanwa wụ ward 1 na Nanka bụrụ ward 1 n'Agbiligba. Ọ dị na Constitution, ije na Schedule 2, Table Number 2, Nanka Town Union and Chieftaincy Constitution ịfụ ya. Ọ bụghị nnyaa ka e mere ya, ọ dụvu ka bụ ụdụ, e were ya ụnyaahụ ahụ tikwe na Constitution. Ụbọchị e ji emegharị ya, ọ Nanka ji anọkọcha megharịkwa ya kwekọrịta, e jeghị emegharị ya n'ike. After Ụmụeze Oke, enwe